Bhí halla mór na Comhairle Réaltrach ag pléascadh le guthanna feargacha. Líon ionadaithe ó mórán speiceas eachtrannach a suíocháin ar snámh, go léir ag caint ag an am céanna faoin bhfadhb chéanna. Bhí an pláinéad Xerion 7 ina suí ar a cuid léarscáileanna réalta mar ghreann uafásach, ag magadh faoi gach iarracht a chuid seoda a éileamh. Bhuail an comhairleoir Theach a lámha ar an póidiam criostail, a chraiceann gorm ag éirí níos dorcha le frustrachas. Ciúnas, a rinne sé, a ghuth ag athshonadh tríd an seomra. Mhaolaigh an torann go mall. Tá coilíneacht eile caillte againn. a d'fhógair Theach. Mhair an taiscéalaíocht mhairc naoi lá go díreach ar Xerion 7. Naoi lá. Is iad seo na daoine céanna a dhéanann mianach pláinéad laibhe le haghaidh bricfeasta. Scaipeadh tonn de murmurs imní tríd an tionól. Bhí na mhairc ar eolas ar fud na cruinne as a n-acmhainn iontach. Dá mba rud é nach bhféadfadh siad maireachtáil ar Xerion 7, cé a d'fhéadfadh? D'fhéadfadh na criostail chandamacha ar an domhan sin cumhacht a thabhairt dár sibhialtacht ar fad ar feadh míle bliain, a lean Theach.

Fiú amháin ár dtaiscéalaithe uaibhreacha teip tar éis cúpla timthriall. Bhí Ambasadóir Lisa Grant ina suí go ciúin sa chuid daonna. Bhí sí ina bean bheag le gruaig liath agus súile tuirseacha. Ach d'éist sí go cúramach le gach focal. Ní raibh na daoine tar éis a bheith páirteach sa Chomhairle Réaltrach ach dhá bhliain ó shin agus bhí an chuid is mó de na heachtrannaigh fós ag déileáil leo mar pheataí aisteach. Bh'féidir, a dúirt an Comhairleoir Vex ón taobh eile den seomra, ba chóir dúinn glacadh leis go bhfuil roinnt domhan díreach

Cé a rialaíonn iad? Rialóidh sé bealaí trádála ar fud trí earnáil. Ní féidir linn éirí as go simplí. D'ardaigh Lisa a lámh go mall. Bhí an gotha beag sa seomra ollmhór ach ar bhealach faoi deara theach é. Tá an duine ag iarraidh labhairt, a dúirt sé le gáire soiléir. Chuir roinnt eachtrannach guthanna agus cliteáil a raibh cosúil le gáire. D'éirigh lise suas. Cad go díreach a dhéanann an phláinéad seo chomh contúirteach? a d'fhiafraigh sí le guth socair. Gníomhaí Hack holagram de Zerion 7. Rothlaigh an phláinéad go mall os cionn an Tionóil, ag breathnú cosúil le tromluí a rinne fir. Chlúdaigh stoirmeacha dorcha an chuid is mó dá dhromchla. Léirigh paistí dearga agus oráiste áit a raibh bolcáin ag caidhdealú gáis nimhiúla isteach san atmaisféar tiubh. Domhantarraingt trí huaire do ghnáth Domhan. Léigh Hack ó na phláta sonraí. Brú atmaisféarach a bhrúfadh an chuid is mó de na speicis. Tá an t-aer ina bhfuil aigéad sulfarach, meatán agus comhdhúile a iteann trí mhiotal. Tá teochtaí dromchla idir lúide 50 go móide 200 céim, ag athrú uaireanta laistigh de uaireanta. Stad sé le haghaidh éifeacht. I measc na fiadhúlra tá créatúir a dtugaimid stalkers orthu. Tá siad cúig déag troigh ar airde, tá aigéad acu le haghaidh fola, agus is féidir leo gníomhaíocht leictreach a bhrath ó mhíle ar shiúl. Déanann siad fiach i bpacáistí, agus is cosúil go mbaineann siad taitneamh as rud ar bith a ghluaiseann a mharú. Fuaimíonn sé míthaitneamhach, a dúirt Lise go simplí. Líonadh níos mó gáire eachtrannach an seomra. Rinne Hack miongháire, ag taispeáint sraitheanna fiacla géara. Go deimhin, sin an fáth go bhfuil togra agam. D'éirigh a guth síoda. Tá na daoine nua inár bpobal. B'fhéidir go dtabharfadh siad peirspictíocht úr ar an dúshlán seo. Chuir Lise fuar síos a spin. D'aithin sí an ton. Ba é an guth céanna a d'úsáid plaiteoirí ar ais ar an domhan nuair a bhí siad ag iarraidh ar dhuine eile an milleán a ghlacadh as a gcuid teipthe. Ba mhaith leat go ndéanfaimis iarracht Zerion 7 a choilíniú? a dúirt sí. Go díreach. Smaoinigh air mar dheis chun fiúntas daonna a chruthú don Chomhairle. Soláthróimid iompar agus bunsholáthairtí. Má éiríonn leat, faigheann an cine daonna cearta mianadóireachta iomlána ar an bpláinéad. Má theipeann ort, a dúirt Hax lena cheithre ghualainn. Bhuel, ar a laghad beidh níos mó samplaí againn faoi conas a mharaíonn an pláinéad ionróirí. D'fhéach Lisa timpeall an tseomra. gach aghaidh eachtrannach a thaispeáin a léiriú. Bhí siad ag súil go bhfaigheadh na daoine bás go tapa agus go gcuirfeadh siad siamsaíocht ar fáil sa phróiseas. Bhí roinnt acu cheana féin ag cur geallta ar an méid ama a mhairfeadh an choilíneacht daonna. Caithfidh mé dul i gcomhairle leis an domhan, a dúirt Lisa. Ar ndóigh, tóg do chuid ama. D'fhás miongháire Hax níos leithne. Fanfaidh an chomhairle le do chinneadh. Trí lá ina dhiaidh sin bhí Lisa ina seasamh sa seomra céanna le pláta sonraí ina lámha. Bhí na hionadaithe eachtrannacha ag claonadh ar aghaidh go díocasach, ag súil le diúltú daonna nó achainí éadóchasach le haghaidh trealaimh níos fearr a chloisteáil. Glacann an domhan le do dhúshlán, a d'fhógair Lisa. Thit an seomra ina chiúnas. Bhí roinnt eachtrannaigh ag breathnú mearbhall mar dá mba rud é go raibh siad míchloiste. Seolfaimid foireann cúigear chun oibríochtaí a bhunú ar Zerion 7, a lean Lisa. Beidh an Captaen Jake Murphy i gceannas ar an misean. Déanfaidh an Dr Amy Collins taighde bitheolaíoch. Bainisteoidh an t-innealtóir Pete Rodriguez córais chomhshaoil. Soláthróidh an Sáirsint Katie Bell slándáil. Déanfaidh an medic Danny Walsh freastal ar riachtanais leighis. Fuair Hax a chuid socrachta ar ais go tapa. Go hiontach. Molann an Chomhairle misneach daonna. Soláthróimid an long iompair nua, Frontier agus bun-sholáthairtí coilíneacha. Chlaon Lisa, Bhí sí tar éis léamh ar an liosta soláthair. Ciallaíonn bun-sholáthairtí coilíneacha an trealamh is saoire, is sine a d'fhéadfadh an Chomhairle a fháil gan breathnú go hiomlán neamhréasúnta. Ba é an New Frontier iompróir lastais ón aois seo caite. Beagnach spás fiú. Cathain a imímid? d'fhiafraigh sí. Chomh luath agus a thagann do foireann le chéile. Dá luaithe a thosóimid an turgnamh seo is ea is luaithe is féidir linn sonraí eolaíocha luachmhara a bhailiú. Agus Lisa ag fágáil an tseomra, chuala sí guthanna eachtrannach ag ardú taobh thiar di. Bhí siad cheana féin ag plé conas acmhainní Zerion seacht a roinnt tar éis do na daoine bás a fháil. Bhí roinnt acu ag díospóireacht an mairfeadh na daoine níos faide ná na Vorach. D'fhiafruigh daoine eile an raibh siad ag iarraidh ceamaraí a sheoladh chun na básanna a thaifeadadh chun críocha oideachais. Ghníomhaigh Lisa a gléas cumarsáide agus í ag siúl tríd na hallaí stáisiún. Teachtaireacht tosaíochta chuig an domhan a dúirt sí go ciúin. Abair le Jake agus a foireann gach rud is féidir leo a iompar a phacáil. Tá na heachtrannaigh seo ag súil go dteipfidh orainn ach níl siad ag aithint na ndaoine go han-mhaith. Stad sí ag finneog féachana a thaispeánann na réaltaí ag síneadh go gan teorainn i ngach treo.

Chroith an long iompair New Frontier agus í ag dul isteach in atmaisféar Xerion 7. Ghlac an Captaen Jake Murphy greim ar a cathaoir ceannais agus na haláraim ag scréadail tríd an droichead. Bhí an hull long ag gol faoi bhrú a bhrúfadh an chuid is mó de na longa eachtrannacha. Tá teocht an hull ag ardú go tapa. A ghlaoigh an t-innealtóir Pete Rodriguez óna stáisiún. Tá an t-aigead san atmaisféar seo ag ithe tríd ár bpláta seachtrach. Cé chomh fada a bhfuil againn? D'fhiafraigh Jake ag faire ar dhromchla an phláinéid ag éirí níos mó ar an scáileán mór. Scamaill dorcha ag sníomh gach áit soilsithe ag tintreach leanúnach. Léirigh paistí dearga áit a raibh laibhe ag brú suas tríd an talamh. B'fhéidir uair an chloig sula gcaillfimid tacaíocht saoil a d'fhreagair Pete. Níor tógadh an buicéad dí seo don chineál seo pionóis. D'fhéach an Dr Amy Collins suas óna léamha scanála. Tá mé ag brath ar stoirmeacha leictreamaighnéadacha ollmhóra ar fud na mór-roinne ar fad. Tá an tintreach thíos deich n-uaire níos láidre ná aon rud ar an domhan. Chuir an Sáirsint Katie Bell a cuid arm a sheiceáil don chúigiú huair.

Ar a laghad má mharaíonn na rudaí sin sinn go tapa, ní bheidh orainn a bheith buartha faoin mbáisteach aigéadach. Rinne Jake beagnach miongháire. Bhí a fhoireann tar éis iad féin a thairiscint don mhisean seo, agus a fhios go dócha nach dtiocfadh siad ar ais. ach bhí siad go léir ina seanshaighdiúirí a bhí tar éis maireachtáil ar staideanna dodhéanta roimhe seo. Dá mba rud é go bhféadfadh aon duine é seo a dhéanamh, ba iad sin. Ansin rinne Jake pointeáil ar ardán carraigeach ag ardú os cionn na scamall stoirme. D'fhéadfadh an dromchla sin cosaint a thabhairt dúinn ón aimsir is measa. Píos. An féidir leat sinn a thabhairt síos ina phíosa amháin? Is féidir liom iarracht a dhéanamh, a dúirt Píos, a lámha ag eitilt thar na rialtáin. Ach beidh an long seo ina miotal scrap i gceann cúpla uair an chloig, is cuma cad a dhéanaimid. Bhí an tuirlingt garbh. Bhuail an Nua Frontier faoi dhó ar an talamh carraigeach sula shocraigh le crash ag meilt. Láithreach, thosaigh an halla taigh ag galú mar a bhuail báisteach aigéadach an miotal téite. Suits comhshaoil gach duine, d'ordaigh Jake cosaint iomlán. chuir an fhoireann suas go tapa. Bhí a gcuid trealaimh sean agus paistithe, ach bhí sé déanta ag daoine agus tógtha le maireachtáil. Murab ionann agus an trealamh eachtrannach galánta, dearadh teicneolaíocht daonna ag daoine a bhí ag súil le rudaí a bhrisfeadh ag an nóiméad is measa. Shiúil siad amach isteach sa diabhal. Bhuail an domhantarraingt iad ar dtús. Gach céim bhraith cosúil le siúl trí láib tiubh agus mála trom á iompar. D'oibrigh córais fuaraithe na suits atmaisféaracha ró-am chun i gcoinne an teasa mhóir. Tríd a gcuid scáthanna clog

leis an Naomh ar fad. Is é an drochscéal ná go maróidh gach rud eile sinn i nóiméad gan suits. Cé chomh fada a mhairfidh ár suits? d'fhiafraigh Jake. Chuir Pete a chuid léamha seiceáil. B'fhéidir sé uair an chloig má táimid ag taobh. Tá an t-adh, tá an t-ábhar seo ag fás ina gcéad bpaistí fhiáin agus tá sé ag rathú. Bhí Katie ag faire ar an mbealach isteach chuig an uaimh. Thug na stalkers suas ag iarraidh sinn a thochailt amach. Tá siad ag fanacht taobh amuigh anois. Creachadóirí cliste a thug Jake faoi deara. Tá fhios acu go gcaithfimid teacht amach faoi dheireadh. D'oscail Danny a chuid feiste leighis agus thosaigh sé ag glacadh léamha ó gach duine. Tá ár gcuid suiteanna ag coinneáil suas níos fearr ná mar a bhíos ag súil leis. Tá aer na huaimhe i ndáiríre beagán níos lú tocsaineach ná taobh amuigh. Bhí Pete ag déanamh staidéir ar a léamha comhshaoil. Tá an teocht anseo níos cobhsaí freisin. Tá sé beagnach cosúil go bhfuil an uaimh seo scagtha go nádúrta. Chuaigh Amy síos in aice le lochán beag uisce a bhí foirmithe i gclais ar urlár na huaimhe. Rith sí a scanóir os a cionn. Tá an t-uisce seo beagnach inólta. Tá na mianraí i mballaí na huaimhe ag neotrú an chuid is mó den aigéad. Mhothaigh Jake rud nár chreid sé go mbeadh sé ag mothú ar an domhan báis seo. Dóchas, Nílimid ag iarraidh an phláinéad seo a throid, a dúirt sé go mall. Gach speiceas eile tháinig anseo leis an smaoineamh Zerion 7 a athrú chun freastal orthu. Cad a tharlódh dá n-athróimis muid féin chun freastal ar an bpláinéad ina ionad sin? D'fhéach Katie air mar go raibh sé craiceáilte. Ba mhaith leat go n-oirfeadh muid leis an bpoll ifrinn seo? Cén fáth nach bhfuil? Tá daoine ina gcónaí i bhfásaigh, tundra artach agus swamps. Tá muid tar éis a mhaireachtáil aimsirí oighir agus brúchtaí bolcaineacha. Éirionn ár speiceas níos láidre nuair a éirionn rudaí níos deacaire. Bhí Amy ag cromadh. D'fhéadfadh sé a bheith ceart. Féach ar na foirmeacha uaimhe seo. Féach ar an gcáithnín sin a fhásann in aice iad. Tá beatha ar an bpláinéad seo. Tá córais ann a oibríonn. Ní gá dúinn ach a fháil amach

faighimid bealaí chun a neart a úsáid seachas a laigí a throid. Lasmuigh den Uaimh, bhuail tintreach agus thit báisteach aigéadach. D'fhan na stalkers go foighneach ar a gcuid creiche teacht amach. Ach taobh istigh den Uaimh, bhí cúigear daoine ag pleanáil rud éigin nár thriail aon speiceas eachtrach riamh. Bhí siad chun cairdeas a dhéanamh le hIfreann féin. Trí mhí a bhí caite ó chuir an fhoireann dhaonna i bhfolach san uaimh ó na Stalkers. Anois bhí an Captaen Jake Murphy ina sheasamh taobh amuigh den áit a bhíodh ina foscadh carraigeach simplí, ag faire ar a chuid daoine ag obair sa bháisteach aigéadach gan suiteanna comhshaoil. Chuir an cláochlú iontas air gach lá. Chuaigh an Dr Amy Collins síos in aice le paiste den gcáithnín aisteach a bhí faighte acu, ag fás anois i ngairdíní a bhí curtha go cúramach timpeall a mbun. Ní raibh uirthi ach masc análaithe éadrom agus goggles cosanta. Bhí a craiceann oiriúnaithe don timpeallacht aigéadach trí mheascán de dhaonnacht nádúrta an duine agus cóireálacha déanta as plandaí áitiúla. Tá an toradh suas dhá mhéad is a dó faoin gcéad eile an tseachtain seo, a ghlaoigh sí ar Jake. Tá an toradh seo dochreidte. Scagann sé tocsainí ón aer, soláthraíonn sé cothú, agus is féidir na snáithíní a fhí isteach i bhfabraic a éiríonn níos láidre nuair a nochtar d'aigéad é.

terraforming ollmhóra a úsáideann speiceas eile, d'oibrigh dearadh Pete le ceimic nádúrta, Xerion 7 seachas ina gcoinne. Tá na bailitheoirí tintreach ag obair go foirfe, a thuairiscigh Pete, ag cuimilt báisteach aigéadach óna aghaidh, mar dá mba uisce gnáth é. Táimid ag giniúint trí huaire níos mó cumhachta ná mar atá uainn. Tá na stoirmeacha leictreacha a mharaigh gach duine eile ag coinneáil ár dtrealamh ag obair níos fearr ná aon imoibreoir comhleá. chuir Jake ceann leis le sásamh. Tháinig an dul chun cinn nuair a stop siad ag iarraidh stoirmeacha marfacha an phláinéid a sheachaint, agus thosaigh siad ag úsáid iad ina ionad sin. Bhí Pete tar éis líonra de sheoltóirí criostail a dhearadh a ghabh buailte tintireach agus a stiúir an fuinneamh isteach ina ngreille cumhachta. Rith an Sáirsint Katie Bell suas chucu. ag filleadh óna patról maidin. Ní raibh sí ina haonar. Lean trí stalker níos lú taobh thiar di mar mhadraí dílse, a súile gorma dírithe ar a gach gluaiseacht. Tá an imlíne thuaidh slán, a thuairiscigh Katie.

ollmhóra ionsaitheacha gan smaoineamh. Bhí siad ina sealgairí pacáiste cliste le struchtúir shóisialta chasta. Bhí sé faighte amach ag Katie conas cumarsáid a dhéanamh leo ag úsáid bíoga leictreacha ó raidió mionathraithe. Aon nuacht ón oibríocht mianadóireachta a d'fhiafraigh Jake. Deir Danny go mbainfidh siad an fhoirmiú criostail mór amárach, a d'fhreagair Katie. Tá na stalkers ar bís faoi. De réir dealraimh canann na criostail leo i minicíochtaí nach féidir linn a chloisteáil. Bhí an medic Danny Walsh i bhfad níos mó ná oifigeach leighis na foirne. Rinne a nádúr séimh agus a scileanna breathnóireachta cúramach é foirfe chun éiceachóras Zhirion 7 a staidéar. Bhí sé tar éis a fháil amach go raibh go leor de na créatúir a bhí cosúil le marfach ar an bpláinéad mar chuid riachtanach de chothromaíocht íogair. Chuaigh Jake go dtí imeall a lonnaíochta, agus d'fhéach sé amach ar an tírdhreach a mharaigh an oiread sin expedition eachtrannach. Bhí an radharc fós crua, ach anois chonaic sé áilleacht ann freisin. Soláthraíodh teas dá bhfoirgnimh le geysers gaile. Bhí locháin aigéadacha ina bplandaí próiseála ceimiceacha.

a dúirt sí. Tá siad ag iarraidh a fháil amach cathain a thosóimid ag fáil bháis. Rinne Jake gáire. Cad a dúirt tú leo? Go bhfuilimid róghnóthach chun bás a fháil anois. Tá ár dtáirgeadh criostail sárghníomhach cheana féin roimh sceideal. agus tá 17 speiceas nua aimsithe againn a d'fhéadfadh leigheas galachtach a réabhlóidiú. Thaispeáin sí dó íomhánna ar a pad sonraí de chréatúir a bhí cosúil le seoda beo, plandaí a bhí ag lonrú lena solas féin, agus baictéir a d'fhéadfadh beagnach aon chomhdhúil thocsaineach a bhriseadh síos. An rud greannmhar, a lean Amy, níl an pláinéad seo i ndáirire ina dhomhan báis ar chor ar bith. Tá sé difriúil. Gach speiceas a tháinig anseo roimhe seo, rinne iarracht é a dhéanamh cosúil lena gceann baile. Throid siad an timpeallacht go dtí gur mharaigh sé iad. Cé go ndéanann muid é mar bhaile, a dúirt Jake. Chuaigh Pete chun iad a cheangal, agus ceann de na hullmhúcháin is déanaí aige ina dhiaidh. Bhí sé cosúil le trasnú idir damhán alla agus druileáil, ach bhog sé le cruinneas meicniúil tríd an tír-raon carraigeach. Tá na mianadóirí ag obair níos fearr ná mar a bhí súil agam, a mhínigh Pete. Seachas an t-aigéad a throid, úsáideann siad é chun cainéil bheachta a dhíscaoileadh sa charraig. Na criostail beagnach a bhailiú iad féin. Rinne an mianadóir criteáil agus focal agus é ag obair, ag briseadh síos mianach le frithghníomhartha ceimiceacha rialata seachas fórsa brúidiúil. Bhí sé go hiomlán difriúil ó na trealamh tionsclaíoch ollmhór a úsáideann speiceas eile. Cé mhéad atá á tháirgeadh againn? a d'fhiafraigh Jake. Níos mó ná aon expedition roimhe seo, a bhrionglóidigh, rinne Pete gáire. Agus níl muid ach ag scríobadh an dromchla. Téann na foirmithe criostail síos mílte. D'ardaigh stalkers Katie a gcinn go tobann agus rinne siad fuaimeanna rabhaidh. Bhí na daoine foghlamtha chun muinín a chur ina gcuid céadfaí níos fearr. Tá rud éigin ag teacht, a dúirt Katie, ag seiceáil a trealamh raidió móilíneach. Soithí iolracha ag druidim ó fhithis. Chuir Jake a ghléas cumarsáide i ngníomh. Is é seo bunáit Murphy chuig soithí atá ag druidim.

Bhí a fhios acu go léir cad a bhí i gceist le seo i ndáiríre. Bhí na heachtrannaigh ag súil go bhfaighidís bás seachtainí ó shin. Anois go raibh na daoine ag éirí go maith, bhí an Chomhairle ag iarraidh an oibríocht a ghlacadh. Tá sin an-chúramach. a d'fhreagair Jake go sochair. Ach níl tarrtháil ag teastáil uainn. Tá coilíneacht agus oibríocht mhianadóireachta buan bunaithe againn. Bhí sos fada ann sular fhreagair Thex. Tá sé sin dodhéanta. Ní féidir le haon speiceas maireachtáil ar dhomhan báis aicme a haon ar feadh níos mó ná cúpla lá. De réir dealraimh, is féidir le daoine, a dúirt Jake. Déanta na fírinne, táimid ag rathú. Bhí Amy ag monatóireacht ar na soithí atá ag druidim lena scanóirí. Dhá shoitheach déag a thuairiscigh sí go ciúin. Cumraíocht mhíleata. Níl siad anseo chun sinn a tharrtháil. Chroith Pete ceann leis go gruama. Tá siad anseo chun ár n-oibríocht a ghlacadh agus is dócha go scriosfaidh siad aon fhinnéithe. Bhí na Stalkers Katie ag éirí suaite, ag mothú an teannas óna gcuid compánach daonna. Thosaigh na créatúir ag déanamh fuaimeanna níos doimhne, níos bagraí. Cé chomh fada go dtí go dtiocfaidh siad i dtír? a d'fhiafraigh Jake. Dhá uair an chloig, b'fhéidir níos lú. a threacair Amy. D'fhéach Jake thart ar a lonnaíocht, ar na héachtaí dochreidte a bhí déanta ag a foireann i díreach trí mhí. Bhí an dodhéanta déanta acu agus rinne siad ifreann ina mbaile. Anois bhí na heachtrannaigh céanna a chuir anseo iad chun bás a fháil ag iarraidh a n-éirí de thalamh a thabhairt. Bhuel, a dúirt sé faoi dheireadh. is dócha go raibh mé chun an réaltra a theaspáint cad a tharlaíonn nuair a bhagraíonn tú baile daonna. Rinne Katie gáire agus thosaigh sí ag seiceáil a cuid airm. Ach an uair seo, ní raibh sí armtha ach le teicneolaíocht daonna. Bhí sí tar éis foghlaim chun oibriú le cosaintí nádúrta Xerion 7. Bhí Pete ag pleanáil cheana féin mionathruithe ar a gcuid bailitheoirí tintreach a d'fhéadfadh freastal ar chuspóir an-difriúil ná giniúint cumhachta. Thosaigh Amy ag ullmhú a cuid samplaí bitheolaíocha is contúirtí le haghaidh imlonnú tapa. Thosaigh Danny ag eagrú na stalkers agus na créatúir dhúchasacha eile a bhí ina gcairde acu. Bhí na heachtrannaigh ag teacht chun a pláinéad a ghlacadh. Ní raibh aon smaoineamh acu go raibh na daoine ag pleanáil rith ar shiúl. Ba é seo a bhaile anois, agus cosnaíonn daoine a bhaile le gach rud a bhí acu. lena n-áirítear an pláinéad féin. Bhí an cabhlach tarrthála eachtrannach ar foluain os cionn Xerion 7, cosúil le bailiúchán de shiorcanna miotail. Bhí an comhairleoir Tax ina seasamh ar bhruach a phríomhshoithigh, ag féachaint ar na scáileáin sonraí a thaispeáin léamha dodhéanta ó dhromchlaí Katie ar a cairde Stalker.

agus áiteanna folaithe carraigeacha ar fud an ardchlár. Bhí Danny Walsh ag comhordú leis na créatúir dhúchasacha eile a raibh cairdeas acu leo, nathracha bioluminescent a d'fhéadfadh brú isteach trí spásanna beaga, ciaróga aigéad spitting méid cat tí, agus tréada créatúir eitilte a d'ith fuinneamh leictreach.

Fiche nóiméad ina dhiaidh sin bhí an píolótach ag súil le daoine éadóchasacha a aimsiú i bhfoscadh primitive. Ina ionad sin fuair sé rud éigin dodhéanta. Bhuail tintreach a spásárthach an nóiméad a chuaigh sé isteach san atmaisféar níos ísle. Ach ní raibh sé seo ina ghnáth-thintreach. Bhí bailitheoirí modhnaithe Pete tar éis an t-ardchlár ar fad a iompú ina airm leictreach ollmhór. Theip ar córais an spásárthach láithreach agus thit sé isteach i linn aigéad a bhí suite go díreach inar ríomh Pete go dtitfeadh sé. Spásárthach a haon síos. D'éirigh leis an bpíolótach tuairisc a thabhairt sula bhfuair a raidió bás. Cineál éigin de stailc tintreach dírithe. Tá an limistéar tuirlingthe níos naimhdeach ná mar a bhíothas ag súil leis. Rinne trí spásárthach eile iarracht ar bhealaí cur chuige éagsúla. Bhuail gach ceann acu le boltaí tintreach atá dírithe go foirfe a bhí cosúil le teacht ón stoirm féin. Chonaic an Comhairleoir Hax a shoitheach tuirlingthe ag titim ón spéir, cosúil le réiltíní dóite. Conas atá siad ag rialú na haimsire? a d'fhiafraigh sé. A shúil. Bhreathnaigh an t-oifigeach eolaíochta ar na léamha le díomá. Tá líonra éigin tógtha acu ag baint úsáide as na criostail chandamacha. Tá siad ag canáil stoirmeacha leictreacha an phláinéid trí sheoltóirí criostail. Ansin scriosaimid iad ón bhfithis. Rinne Hax grumbling. Muirear ar na príomhcheallraí. Ach nuair a rinne a oifigeach airm iarracht an choilíneacht dhaonna a dhíriú, thosaigh córais an tsoithigh ag gníomhú go aisteach. Soilse rabhaidh soilsithe ar fud gach painéal rialaithe. A Thiarna, táimid ag cailleadh cumhachta, a thuairiscigh an t-innealtóir. Tá rud éigin ag draenáil ár gcúlchistí fuinnimh. Tríd an bhfuinneog d'fhéadfadh Hacks scamaill de cháithníní lonracha ag ardu ó dhromchla an phláinéid. Bhí baictéir deartha go speisialta Amy ag ithe an chabhail shoithí agus a parasites leictreacha ag draenáil cumhachta óna gcórais. Gach soitheach

dul dorcha ag an am céanna. A gcuid criúnna gafa i gcónraí miotail, ag titim i dtreo an phláinéid a raibh iarracht déanta acu a scriosadh. Thit na longa ar fud dhromchla Xerion 7 i sraith pléascanna iontacha. Iad siúd a tháinig slán ón tionchar fuair siad iad féin ar an Domhan

Comhartha éigeandála ón long bhratach eachtrannach, a thuairiscigh Pete. Tá siad ag iarraidh tarrtháil láithreach. Cén spéis a d'fhreagair Jake? An mhuintir chéanna a chuir anseo sinn chun báis anois ag teastáil ár gcabhair chun maireachtáil. Bhí Amy cheana féin ag anailisiú léamha ón suíomh tuairteála. Ní mhairfidh an chuid is mó dá gcuid suití comhsaoil ach cúpla uair an chloig san atmaisféar seo. Beidh foscadh, scagadh uisce agus cosaint ón bhfiadhúlra dúchasach ag teastáil uathu. Rinne Katie gáire. an bhfiadhúlra dúchasach céanna atá ag iarraidh iad a ithe, as ionradh a dhéanamh ar a dtailte. Bhí Danny ag ullmhú soláthairtí leighis. In ainneoin gach rud a rinne na heachtrannaigh, ba é a nádúr cabhrú le haon duine a theastaigh uaidh. Tá cuid acu gortaithe go dona. Gheobhaidh siad bás gan cóireáil. Chuir Jake a roghanna go cúramach. Tháinig na heachtrannaigh chun iad a dhúnmharú agus a gcuid oibre a ghoid. Ach anois bhí siad gan chabhair, gafa ar dhomhan nach bhféadfadh siad maireachtáil gan chabhair dhaonna. Oscail cainéal cumarsáide, a shocraigh sé.

'Ainmnigh iad, a dúirt Hacks go tapa. Bhí eagla curtha in ionad arrogance ina ghuth. 'Ar dtús, seolfaidh tú teachtaireacht chuig an gComhairle Réaltrach ag miniú gur éirigh le daoine Zerion 7 a choilíniú agus gur bhunaigh siad oibríochtaí mianadóireachta. Ar an dara dul síos, molfaidh tú go dtabharfar cearta iomlána do dhaoine de gach domhan aicme nialais nach féidir le speicis eile a láimhseáil. Ar an tríú dul síos, oibreoidh tú linn chun caidreamh páiléireachta ceart a bhunú. Bhí sos fada ann. Ansin d'fhreagair guth buailte Shacs. Aontaigh. Just cabhair linn le do shaol. D'fhéach Jake ar a fhoireann le bród. Ní hamháin gur tháinig siad slán ón do-dhéanta, ach d'iompaigh siad a naimhde ina cairde. Bhí Zeryan 7 leo anois, agus bhí an Réaltra ar tí foghlaim nach raibh neart is mó an chine daonna ina dteicneolaíocht ná ina n-airm. Ba é a gcumas baile a dhéanamh in áit ar bith agus é a chosaint ar aon duine. Sé mhí tar éis do chabhlach eachtrannach titim ar Zeryan 7, bhí an pláinéad cuma go hiomlán difriúil. An rud a bhí uair amháin ina hellscape barren anois ag plódú le gníomhaíocht ó dhosaen speiceas éagsúla, go léir ag foghlaim chun maireachtáil le chéile ar bhealaí nár chonaic an réaltra

le haghaidh maireachtála. Tuarascáil táirgeachta laethúil a d'fhógair an Dr Amy Collins agus í ag teacht leis. Bhí an chuma chéanna ar a craiceann agus a bhí ar gach cónaitheoir fadtéarmach cruaite ag mianraí oiriúnaithe don timpeallacht chrua. Tá aschur criostail chandamach suas 40% ón mhí seo caite. Níos tábhachtaí fós, tá fionnachtana mór againn i seacht déag réimse eolaíochta éagsúla. Faoi bhun iad bhí an t-innealtóir Pete Rodriguez ag múineadh grúpa innealtóirí ballacha criostail conas próiseálaithe atmaisféaracha a thógáil a d'oibrigh leis an gceimic phláinéid seachas ina choinne. Bhí a gcoirp trédhearcach ag na heachtrannaigh ag splancadh le sceitimíní agus iad ag tuiscint coincheapa nár smaoinigh a speiceas orthu riamh. Tá na cláir teagaisc ag obair níos fearr ná mar a bhí súil againn. a lean Amy. Is cosúil go n-oireann an chuid is mó de na speicis do thimpeallachtaí foircneacha má stopann siad ag iarraidh gach rud a athrú agus tosú ag foghlaim ina ionad. Tháinig an Sáirsint Katie Bell ar aghaidh lena gnáth-thionlacan de 'Stácairí', ach anois bhí triúr eolaithe óg Zeterian ag leanúint léi cosúil le mic léinn fiosracha. Bhí na heachtrannaigh cosúil le héan ag tairiscint fanacht ar Zerion 7 tar éis dá rialtas rochtain a iarraidh ar theicnící maireachtála daonna. Tá an imlíne slán, a thuairiscigh Katie. Tá na cinn nua ón Hegemony ag socrú isteach. Bhuel, tá a n-ambasadóir ag iarraidh Ambasaid Bhuan a bhunú anseo. Chuir Jack nod le sásamh. Bhí focal faoi rath an chine daonna ar Zerion 7 scaipte ar fud na réaltra níos tapúla ná mar a bhíothas ag súil leis. Ina ionad iarracht a dhéanamh ar an méid a tharla a cheilt, bhí ar an Chomhairle Réaltrach éachtaí daonna a aithint go poiblí. Bhí na torthaí drámatúil. Dosaen speiceas a bhí tar éis daoine a mheas mar 'primitive' anois ag iarraidh cabhair dhaonna lena bpróisis coilíneachta dodhéanta féin. Bhí domhain bháis aicme nialais a bhí gan teagháil le cianta anois ina réadmhaoin luachmhar.

Tháinig an cinneadh deiridh ón gComhairle, a d'fhógair Hacks, ag ardú gléas cumarsáide. Tá cearta coilíneachta eisiacha tugtha do dhaoine do gach domhan aicme nialais sa earnáil seo. Chomh maith leis sin, gabhann an Chomhairle leithscéal go foirmiúil as an iarracht do choilíneacht a scriosadh. Ghlac Jack an nuacht go socair. Agus glacadh lenár n-iarratais eile. Tabhair ballraíocht iomlán do dhaoine sa Choimisiún Trádála Réaltrach le cearta vótála comhionann le haon speiceas eile. Aithnítear go foirmiúil stáisiún taighde Zerion mar chríoch neamhspleách faoi rialtas daonna. Stad Shacs ag breathnú náire. Tá rud amháin eile. Tá seacht speiceas eile tar éis cabhair dhaonna a iarraidh le domhain choilíneachta teipthe. Tá an Chomhairle sásta táillí substaintiúla a íoc as saineolas daonna. Rinne Amy gáire. Is mian leo go ndéanfaimis na praisigh a rinne siad ag iarraidh pláinéid a terraformail nach raibh gá le terraformail. Rud éigin mar sin, a d'admhaigh Shacs, is cosúil go táirgeann do chur chuige oiriúnaithe seachas ceannas i bhfad níos fearr ná ár modhanna traidisiúnta. Tháinig Pete isteach sa ghrúpa a chuid éadaí fós ag galú ó obair sa stoirm aigéid is déanaí. An t-íoróin foirfe, chuir siad sinn chuig an pláinéad is measa a d'fhéadfaidís a fháil, ag súil go bhfaighimis bás. Ina ionad sin, chruthaíomar go ndéanann na pláinéid is measa na tithe is fearr má tá a fhios agat conas maireachtail leo.

go leor uaireanta. Cad é an staid ar thionscadal domhan bháis eile? a d'fhiafraigh Jake. Chuir Danny a phead sonraí i gcomhairle. Tá foirne againn ag ullmhú do mhisean chuig sé phláinéad éagsúla. Tá na Vorac ag iarraidh orainn cabhrú leo oibríochtaí a bhunú ar dhomhain le domhantarraingt dhá huaire dhéag gnáth. Teastaíonn cúnamh ón bhfómhar le pláinéad ina bhfuil an dromchla ar fad clúdaithe le fungas tocsaineach. Agus tá gach duine ag iarraidh ár modhanna a fhoghlaim. Nílimid ag coilíniú pláinéid a thuilleadh, a dúirt Amy. Táimid ag múineadh don réaltra bealach nua go hiomlán chun smaoineamh ar thimpeallachtaí naimhdeacha. Shiúil Jake go dtí imeall na deice breathnóireachta agus d'fhéach sé amach ar an domhan athartha. Ní turasóirí muid anseo a thuilleadh. Is muidne dúchasaigh. Mar a bheadh chun a phointe a chur i gcrích, Bhrúigh duine de na stalkers Katie a lámh le Jake le gean soiléir. Measadh an creachadóir ollmhór a bhí ag seilg daoine tráth mar chuid dá thréad anois. Thairis sin, a dúirt Pete le gáire, tá gá le duine éigin anseo chun fáilte a chur roimh an gcéad speiceas eile a chinneann an chomhairle a chur chuig domhan dodhéanta. Múinfidh mé dóibh cad a d'fhoghlaim muid. Níl aon rud mar shaol báis. Níl ann ach saolta nár éirigh leat amach conas maireachtáil fós. Chuaigh an ghrian faoi na scamaill stoirm de Zerion 7 ag péinteáil an bháisteach aigéadach i ndathanna lonracha a bheadh marfach álainn do na chéad chuairteoirí dána. Anois ní raibh ann ach tráthnóna álainn eile sa bhaile. Ghníomhaigh Jake an córas idirchumarsáide a shroich gach cúinne dá lonnaíocht atá ag fás. Gach stáisiún, is é seo bunáite Murphy. Inniu tá cruinn bliain ann ó tháinig muid ar Zerion 7. Chuir na heachtrannaigh muid anseo ag súil go bhfaighimis bás. Ina ionad sin, d'fhoghlaim muid conas maireachtáil. Ar fud an choilíneachta, stad daoine agus eachtrannaigh araon ina gcuid oibre chun éisteacht. Amárach tosóimid ar ullmhúchán dár gcéad dúshlán eile. Tá go leor saolta dodhéanta eile ag an réaltra a bhfuil an teagmháil dhaonna ag teastáil uathu. Am chun a thaispeáint dóibh nuair a chuireann tú daoine go hIfreann, ní mhaireann muid ach déanann muid baile de. Ba é an freagra a tháinig ar ais ó gach cúinne den lonnaíocht aontaithe. Fáilte go hIfreann. Tá súil againn gur maith leat an méid a rinneamar leis an áit.